ka nga bịa chịkọchị kọwọchị ndị gbapụrụ imi kọwọchị ndị bịara ntavi abịala m mbosi gị nye m ara m aṅụ nderele gị mbụ ị bịara nga bịa atakochigo eze onye ekele onye hụ gị ekele gị good evening eche si ị wụ ezigbo mmadụ

adị m 25 years a sị gị na achọ m data ọchị achọ m data ọchị dewe phone n'ala gị bili ọtọ laa azụ kwa ị ma na ihe ọbụla eme ebe a na-abanye n'akwụkwọ a sị gị gbanyụọ tv ahụ a sị gị gbanyụọ tv ahụ laa azụ ọfụma gịnị nwekwara isi ọchị ga-achọkwa m ịma ihe ị wụ a na-apịnyụ gị ya m na-ebutu gị ya turn a sị gị laa azụ turn

ị bịala nga mbụ ihe ji ya nwayọọ abịago m before afụbere m di ị bịala Sị na afụbere m di. Ihe a. I never see husband. I never see. then ele ihe gbasara m a kpọga ahụ gị na phone ababa ihu ndị kpọga m na phone ọ ndị nọ Nigeria gbapụ aka n'ukwu gwawa m ụka gị na akọrọ nshịnshịnshịnshị ya jiri ya nwayọọ obi adịghịkwa m mma jiri ya nwayọọ na gịnị mere a sị gị jiri ya nwayọọ amụ ka ebere nga megara anya a sị gị jiri ya nwayọọ bishop stop shouting at me mgbe etizina m mkpu anaghị etiri m mkpu a sị na afụbere m di na-asị m nke ka m bịara ime ime achịrị anyị nekwela otu iji ahụ dị otu yiri otu yiri ndị na-eji ebula ndara ndị mmadụ akpati ma mmadụ nwee adareti agaghị ụlọ ị ga-ebughị ya ele mgbe eji ahụ gị iyiri ndị na-eji anya moto evula akpati n'ụlọ ndị mmadụ adọsa ị bịa ga mkparị o akparịkwara m okwu

bịara nga bịa egbutere m oge ebe kamera na mbụ gị ịbịa nga Yes, sir. Hey. ị dị afọ ole 25. ị dị 25

Daalụ Kori. Dị otu ike ọnụ elu otu a- otu awụsara. Ị ji ekwe ukwe na chọọchị. ị ji ekwe ukwe na chọọchị ka ibe gị ka onye gara bọị ị ji ekwe ukwe na chọọchị ị ji ekwe ukwe na chọọchị mba ebe i si na-anọnyere anyị Eshi m Libya. Ewu, ebe ahụ ka ị nọ ọ libya ka ị nọ Ee, Ewu, bụ nna gwa ka bụ ihe mere na otu yes. otu otu otele gị ji lee elu otu anọ ọnụ bụ nna Ewu. aha gị Aha m Chiamaka. chiamaka onye chikere ị wụ onye ebee abụ m onye abịa steeti ebee na abịa steeti arọchukwu ebee na arọchukwu ndị ememe abam onye kpọ gị gaa libya Oh, through connection. Connection onye ọ connection nwoke ka ọ nke nwanyị. Stanley. Stanley Chikwado. Stanley Chikwado. Mm. Ọ gwara gị ka ị bịa rụwa gịnị na Libya. Nanny work. Ọnụ nanny work ihe rụwa.

ara ọ dị na famili unu mba nne gị na nna gị ha dị ndụ saa

ị ma nri echi ee ego enye lee ụdị mkpu ị na-eti aga m akọwali ama m nke ahụ oke etibe mkpu mbụ

ị bịala ebe a mbụ mba abịabeghị m ee mba abịabeghị m abịabeghị m nke a bụ izizi m na-abịa ebe a dewenu fon ọfụma n'ihu gị gị ote gị- dewe fon ọfụma ga-ehicha white horse dịka yelo ka ị chaga ka ọ wụ ọcha ka e- e- e- ọbara ọbara ka ị chaga

agbanyego m ya agbanyego m ya bishọp ihe mbụ gị bịa nga mba ọ kịta ka m na-abịa were fonu dewe n'ala gị alaa azụ dewe fon ebe m ga-ahụ gị ọfụma mara ihe i yiri dewe fon ebe m ga-ahụ gị ọfụma onye ka eyikwere ka agụ gị nọkwa nka ha nga ele gịnị mere gịnị daba mana shoulda gị ụta ọhịa m gịnị daba mana shoulda gị ya ala elu ụta ndị ohi ọkọla gị ihe mbụ ajụwa gị ndị ohi ọkọla gị ihe mbụ

ụlọ bishọp anya la anya mere ka onye onye ebube agụ nna kpupụ ihe ahụ i kpu n'isi nna kpupụ ihe ahụ i kpu n'isi ị bịala nga mbụ mba mba mba ya mbụ gị bịa fegharịa oche ahụ nọrọ otu nga gbachie gbachie akwa ahụ i yi gbachiekwa efe ahụ i yi bịara ga abịa ahịa dadi butuo dadi butuo lee anya ị kpọ m mpa gị again lai mbụ ọgụ ọnụ enwe anwa mepe ọnụ a ọnụ i ji eri ji na gị kpọ m mpa gị ama just kwukpo kwubi okwu n'isi bịara ga abịa ị kpọ m mpa gị bụ ihu gị yiri ring light e ji emeghe tiktok ọ bụ ị bịara nga bịa kpọga m mkparị baibai nke gị na-ama m enwu anụ ugbu a gị nwa baibai kwa chineke akpọ gị ọkụ ọma ma wa aka Ewe- eweliwe Ire eweliwe Chineke agba gị ọkụ ewe mere ka onye kọndọktọ hụ ihe efere aka efere aka emena onye ara kọndọktọ ya were aka fegbuo ndị nọ n'ụzọ bili ọtọ tii aka la azụ chineke agba gị ọkụ yara aga efere aka efere aka enyi ala azụ gaa na ata aka na-eferi gị la azụ wetu aka gị wetu aka gị mpa gị o ji ere bedsheet nna gị o ji ere bedspread chineke agba gị ọkụ this boy mba mba mba elee ihe i ji were kwenu bedsheet kwa akwa elee ihe i ji were bedsheet bedspread kwa akwa gị sị m mba wetu aka na akpa gị mba ọ wụ vintage vintage chineke gịnị wụ vi ka m na-ada ogbenye m makwa ihe wụ vi elee ihe i ji were akwa oche wee bedspread wee kwa akwa chineke gboo ọ wụ ihe m likere ịkwa ọ wụ ihe m ji akwa akwa ga were bedsheet ị hụrụ ma na hotel ma na ụlọ ndị ọzọ gị gaa la ahịa chara ya che na ị chala akwa yiri

echi nọrọ nga ahụ na ma ma eme gị interview ekwe otu isi gị na-adị ekombuli isi ekombuli rekwa m sị kwara vintage ishi agbacha gị mkpụrụ mkpụrụ elee obodo elee ụdị obodo ị nọ ihe a? anọ m kaduna ọ wụ ụdị ebe ị ga-enọ ọ wụ ihe i ji were bedspread were were bedsheet ndị awụsa kwara onwe gị akwa ị nọ kaduna bịara nga bịa ị chọwa e mee gị interview ọ ga-awụ nwunye gị chata bedsheet n'ime ahịa eji edina na bed ga were ga ga atị ya tailor ị nọ kaduna ma onye awụsa ihe ntutu gị ji gbaa mkpụrụ mkpụrụ bịara nga bịa bịa bịa bịa mota mota look at hey hey hey lewe lewe lewe anya ụta look at baa ahịa ahapụ isi ọ ga-eme gị bịa bịa n'akụkụ ahụ ọnụ gị nga abịa mee gị nwa onye awụsa bịara nga egosiga m na-esughị igbo m megide gị interview achọpụta sị ọ wụ ala awụsa ka ewu gị ma chineke apụọ gị ọnụ ya bịara nga akpọga m daddy ewe nna gị aha gị aha m wụ Amadioha Ifeanyi ese imeghe kọl bịara nga achịgara m ọchị mba mba mba mba eweliwe eweliwe ajoki ya